wee kene m na ya bụ ihe onyinyo m na-emepụcha n'asụsụ anyị ya gosi na ya bụ iji aga mewụkwa ụwa dịka ka anyị si kwu na ya bụ nnụnụ a dịka ebene ọgba osu akpana ọ dị bezie a bidokwa ebidokwa bụ ọnwụ a ga-emesị na ọba akwụlụ gba akwụlụ sie ike na ya bụ ihe anyị banye gbasara na ya bụ ihe anyị mere ikpeazụ nụ asọghị na oti akụ okponye ichele n'afọ a dị n'okwute ndị mmadụ ajụ m bụ na anụ ka a ga-esi marị ndị ọ na-ewe bụ ebo ụfọdụ mmadụ dị n'isi ogbe ọ bụ idumu wee si bịa abụọ sị m gbaa m enwe ike nye nu we aka kọwa dalie ya bụ okwu anị maka na esi mmadụ ojeme ya gwa bụ ojekọ esi na nye esi isi ya ekwu onye osi ike ya akọwala m ụnụ na mmadụ a na-anụ nwune ụnụ agbasị m mmeghe n'ụnụ aka ka ụnụ mara ndị bụ ụmụnne ụnụ ụbọsị tata a ga-enebanye anya n'isi ogbe na ebo one wee nwe a sị nke a si ubili okwu bido maka na egwu si ụnọ efuliri mmadụ esi ilo ebe osu na isii ka e nwe na anị ọbụlụ ya bụ ebe osu na isii
ama mgbe awe onwere ebe ka ibe ebe ọbụla bụ ofu onwere nke agba n'ibewe ukwu onwere nke bụ n'ibewe osu mana onwekwa ndị achọ ibewe ụmụ anụgwe ụmụ ekeyi ụmụ olise ụmụ ojiba ụmụ onyeisi ozenu ụmụ alụ ụmụ ojukobi ụmụ okpe

ụmụ awalị ụmụ osume ya bụ osume afa ụmụ esi esi bụkwa nwa osume o ụmụ ike ụmụ agbọ ụmụ ashama ụmụ idu ụmụ itiei ndị ojamị ọ bụkwa na ojamị ojamị ụmụ ezenarịa ya bụ ndị ọ wee kenezi ojamị ya na ụmụ ekerie mmadụ na-abịa na mba ikpeazụ bụ ụmụ na-eze m chukwu ya gọzie ụnụ a ma akọwa wee maka na ịbịa n'ofu isi ogbe ilu ike hụ ndị ọ bụ na abụ na wee boo mana anọwa ofu isi ogbe a ma ebido n'ogbe n'ogbe gbaa wee wee ga-esibe ya bụ ka o woo onye ọbụla n'anya mana ndị na mgba anwụ bụ ebo niine isi ebo niine anyị nwụ ọ bụ na ofu ọfọ achịba mewe ofu ebo nwe ike dị n'isi ogbe ọzọ dị n'isi ogbe ọzọ dị n'isi ogbe ọzọ dịbe n'obodo ọzọ ọ bụ n'ụbụlụ etechi na mbụ ụfọdụ isi ogbe ejetege ụfọdụ isi ogbe dị n'ụbụlụ nwe ụmụnne na anị mmadụ ụfọdụ isi ogbe dị n'ụbụlụ nwe ụmụnne na ụkwụanị ụfọdụ isi ogbe dị n'ụbụlụ nwe ụmụnne na ọzụbụlụ ụfọdụ isi ogbe dị n'ụbụlụ nwe ụmụnne na ogbe dị iche n'iche n'ụbụlụ wa niile ada anụtarị ọ bụcha na ofu ọfọ ji we ama anụtarị mana ama ebido n'isi ogbe n'isi ogbe kọwame unu ama ebido n'ogbe ndị ọ bụ na-eshiwe nne ogbe ndị dị dịka agbọnta ogbe ndị dị dịka isho isi ogbe ndị dị dịka akwụ isi ogbe ndị dị dịka udo ndị na- ndị na ọ bụ na-abawe ụba a ga-eji wee bido ndị na ọ bụzikwa na ọ ga-enwe ike gbagwoju mmadụ anya ka a ga-esi bido a ma achọ ka a bido n'udo udo bụ ofu n'ime isi ogbe ndị anyị nwe n'ụbụlụ ọ bụ na wee esiwe ike shinne o nwere ndị ọ bụ na elugo we mgbe asọ iri atọ ụfọdụ elugo mgbe asọ iri anọ osu nnụ asọ ụfọdụ ebige nnụ asọ ụfọdụ ebige chi ebo mana ezo nenewe ụkwụ na udo ya bụ udo ndị mmadụ nwekwa esi ahụ wee na mbụ ndị mmadụ ajụ ụjọ we na we agwọ ọgwụ na we agba ụta mgba na mmadụ ada agba aka eje udo ka anyị banyeka anya n'ihe me udo ji akpa ike udo bụ obodo ọ bụ na o nwe obodo nta nọchimene wa akpọ anị eke ndị oyibo akpọ anị eke dịka obodo dị n'ime obodo anị eke obodo dị n'ime obodo udo na anị eke wa alụtarị ezi ogbe wee megwame ihe dị iche n'iche ofu ọfọ ji we ofu diọkpa enwekwa ike bụ ndị anị eke nwee diọkpa anị eke bọ mana ọ bụ na o luogo n'isi ọkpụkpụ na ọdịya nke nọ n'udo ọ ga-enwe ike bụ diọkpa anị eke na-achị udo na anị eke ofu ihe dịkwasị mala gbasanụ we bụ na abụghị isi ogbe ofu ọfọ ji we mana wa anụtarị ya ka o ji bụ na mbụ ọla ndị mmadụ asị na wa ajụ ụjọ ndị udo na-adịwa achọ ịnọchi meliwe na wa agba ibe we mgba na wee ji ibe we mana a sị udo bụ obodo ọ bụ na wee luo ụbọchị tata ejikwa m onwe we nọ ejikwa m onwe we okenye na okposo bụ ndị udo ama nwe ike kụ ya aka n'ugwu ama nwe ike banye ofu ọkada ọ bụkwa na ama nwe ike menye ndị n'iwu na-eji ebulu okwu adụwa akpatari mgba adụwa ebitụ aka gwa nwa gị ka ọ bụ wee bue gị ya bịa gụọ anyị nwere ike gọcha nshi we- nshawe ga-ada gị akpa ego ole na ole ka ị ga-acha na nsha ya na ewu ugbo amịghị emefu na ma ọ bụ na nwa nwaanyị n'igbo onye udo na-akpa onye udo ibe mgba so achọrọ ka iwepụ a n'ụbụrụ gị ya bụ ihe ndị mmadụ nwe gbasara ndị udo na we eji ibe we na-akpa ibe we mgba udo ada akpatara ibe we mgba mana ebe nkọwani ọnwụ na udo ga-enwe ike n'onwe ya anyị eke mana ofu ọfọ ji we ya bụ ihe dị ashịmala gbasanụ we ihe ọzọ dịkwa ashịmala bụ isi ebe esi abanye udo ọ dị dịka ogige wa kpọ isi ịga adịghị ebu ozu agafe ihe ndị kpacha wa ji adị ebu ozu agafe ịtarị na shinne mana ofu dị mkpa shinne bụ na ị ga-awọcha n'ote na aka bụ isi ịga na ebe eni ndị eze asị we na eze adị eji anya ekiri ụmụ a wa anwụsịsị adụ we ebu ozu agafe eze adụ we ebu ozu ụmụ a agafe ịpụcha n'isi ịga ya hụ onyinye ezi ya bụ onyinye eze bọọ isi ebe eni ndị eze dị adụ we ebu ozu agafe bọ ịbịa na udo e nwere iwu ndị achịsịrị we iwu wee nwanebe ọ dị we edo ma asọ shinne abuedo wa ndị wa ji ama atụ jee n'idumu ndị ọzọ dị n'ubulu ka anyị banye anya n'idumu ndị dị n'ime isi ogbe mkpa udo adị we idumu ise n'ime udo nke izizi n'ime we idumu ọbụla m kpọ a ma agba mbọ chọpụcha ezinụlọ ndị dị n'ime we ka o mee na ihu ezigbo ọbịa ka ọ bụ na ebe ọka i si bịa i wee ekiri nye ị ga-amarị na aye bee mme nwe ka ọ kpọ nye nyo ehe ya tụọ ya n'ime ka ọbụla na-adị iwe ọbụla ebe n'udo idumu ise wee nwụọ n'udo ọ bụzikwa na ndị bụ mmụọ na-apụ obi n'udo a ma gwa ya dịghị mana ọ bụla anabachaghị owe ịgma agwazi ya mmadụ adasị ya na awụgbu bu anya na ọhụ bu anya ka mgbe a na-ewe idumu izizi ya bụ nke izizi ị ga-ahụ n'aka nni bụ ịba ya si udo ka a kpọ idumu akpasue ụfọdụ akpọ a idu akpasue ya bụ idumu akpasue idumu ọzọ bụ ugiri ome

ezinụlọ Chukwuyenwa ezinụlọ aneme ezinụlọ anyarị ya na ezinụlọ okocha ọ bụ na agbane m nke ụnụ biko atane m ụta ewene m iwe biko gwa m afa we etie m ya biko nụ ọ dị mkpa ka anyị wọcha na ihe ekene idumu niile dị n'udo bụ ọnya ekene ọzọ ndị bezi na anyị elebara anya n'ime idumu a akpọ ogiri ome ihe ekene bụ ọnya ụfọdụ ime we rikwo akwe ka anyị lebara anya n'ezinụlọ ndị dị na ya bụ ugiri ome ezinụlọ amodi ezinụlọ amaifeọbụ ezinụlọ ọkafọ ezinụlọ iweje ezinụlọ ashibuọgwụ ezinụlọ efienemokwu isiekwene anyarị ejiọfọ ezinụlọ enujekọ ndị ezinụlọ enujekọ ni idumu agbọnta idumu ụdala ka wa si bịa pụọ obi na ebe n'igbo ezinụlọ ochei ezinụlọ osemene ezinụlọ ọshanụgọ ezinụlọ amodi ezinụlọ ado ya bụ nke vigilante ka m si gwa ụnụ na ezinụlọ ọbụla apụchara obi nwanna gbachara obi bawa n'ụlọ n'ama mgbatọ mewe ya na ezinụlọ a isichei daalụnụ idumu ọzọ dị n'udo bụ idumu oji udo dịka ka a si kwu na ihe ekene ndị udo niile bụ ọnya mana ụfọdụ nwezikwa ekene nke bụ nke we ndị oji udo na ihe ekene we bụ oji udo so ị hụ onye si idumu oji udo bịa asị ya oji udo ọ bụ okposo ọ bụ oke ezinụlọ izizi m ga-agba agba bụ ezinụlọ amina ezinụlọ abanwụna ezinụlọ ije ezinụlọ okwuokei ezinụlọ ọjịanwụna ezinụlọ nwaochei ezinụlọ ụkwa ezinụlọ ọnọchie ezinụlọ eluemụnọ ezinụlọ osemeke ezinụlọ Emọdị Elue ezinụlọ Nwefulu ya na ezinụlọ a Ọnwemene ụfọdụ n'ime ezinụlọ ndị m na-agba bụ ezinụlọ ọ bụ na ofu ka wa bụ mana ụfọdụ elugo ego nke abaghị ụba gbadọgharịza azama afa nke nna agbazi wee ọ dị dịka na ezinụlọ e nwere ibe mana ofu ka wa te bụ dịka wa te sikwa ebe ofu n'isi mbido tupu ọ ji baa ụba wa na-abazi ụba nke ọ bụ na azamazi afa idumu ọzọ m ga-enebanyezi anya bụ idumu ụmụ ọzọma asị na ndị idumu ụmụ ọzọma bụ ụmụ ọzọma dibịa okwu ofu nnọọ tọrọ na ụmụ ọzọma ndị ofu agbọ dị na Agbọnta

ezinụlọ ndị dị na ya bụ ezinụlọ a Ilechie Efenemokwu otobo okonji okonji ọzọkwa okonji naabị m gba bụ okonji iche n'iche mana ezinụlọ naabị dị ezinụlọ olu ezinụlọ a chikelie ezinụlọ a elie ikpeazụ m ga-eneba anya n'udo bụ udo bụ ụmụ ọmọ ụmụ ọmọ mmadụ atọ kwa dị ime ya bụ idumu ya bụ ụmụ a nwefulu nwefulu onye ụmụ a bụ Iwelu na Nwokolo Iwelu na Okisho bụkwa ofu ezinụlọ na m gba idu- m gba ezinụlọ ndị dị na ya bụ idumu ọmọ ka ọ bụ ụmụ ọmọ ezinụlọ agwọ ezinụlọ Iwelu ezinụlọ Iwelu Iwelu naabị m kpọ bụ Iwelu dị iche n'iche ọ bụ n'ofu ezinụlọ a Nwefulu ezinụlọ a Nwaka ezinụlọ okonji ezinụlọ okisho ezinụlọ Ọzọji ezinụlọ Ọzọji ezinụlọ ojinji ezinụlọ Nwawọlọ ezinụlọ um, ịga nji afa wee mee Ụyanwanne ya na ezinụlọ a Nwokolo ndị ikpeazụ a ga-enebanye anya n'udo bụ ndị Idumu Anị Ekei ee Anị Ekei bụkwa dịka obodo dị n'ime obodo nwa eji akpọ anọ bụ na wa nwe obi o wa nwe obi nke obi Anị Ekei obi Anị Ekei nwe ọ dị obi Ubulu adị obi Ubulu pụkwa o wenye ọfụa onye ọ tụlụ aka ozim n'udo ọ sị n'ebe azie n'ebe azi na-adị efu ụzọ naanị ka o si jee oge bụ na obi anieke bụzi nabịa obi ubulu oge nabịa ya bụ ezemu nwa ji nwụ na shia na ntụmadị nwa ji nwụ na anị ọzala nwa nke okposo bụ ozim ka o dome n'ụnọ ụfọdụ asị na o were ya nye nwunye n'eke ka o ji ya nye nwunye na ọgbaje napụcha ya were ntụ na ayịyọ napụcha ya ụfọdụ asịkwa na ọ dị na-enye nwunye n'ụnọ ka o dome n'eke bụzi ihe n'ime ka o si jee na ọga anyị mara nke tata n'eke na ya yi ime ndị bụ nabịa wa kpọ nke ụbọsị tata ụmụ ozim ọ bụ na wa shọpụcha eze wee akwado n'eze wee chime eze na ile ubulu ya ka o ji bụ na anieke mgbe mkpachi dị n'ubulu ezemu kpọchara ụkwụ kpọchara na ụkwụ sịwa na amụ bụ ụba karịa ndị eke mana kwa epedeme nnọọ mpe ugwu akwa ya n'uwe dịrị n'uwe maka na-asụ wene ọfọdụgodo ofu ụsụ ọ na-akpụ ndị anieke nwa abanyeghị ụba ahụ ma na-enwewe eze enwewe obi anieke achịnụwe obi onye achịnụwe obi ubulu ga-ekenegide o kene obi ubulu ọ gba nkiri ezinụnọ ndị dị na ya gba anieke ama agba n'ọnụ ya emume asaa o, ọ bụkwa na ọnwụ nke ndị gbanye ụlọ elu m aka gbaa wee maka na amaka dị amazu ezinụnọ obi ezinụnọ nwaefulu ezinụnọ agbamuche ezinụnọ isibọ ezinụnọ mgbeche ezinụnọ mowete wa bụ ezinụnọ ndị dị na ilo anieke daalụnụ a ga-enebanye anya na ndị ọzọ fọdụnụ mana e bidowe ya bụ ije ọ bụzi na ndị bụ udo ya marịga n'ụbọsị tata na enwe na ezinụnọ n'ime ndị niile so na mgbanye na ịdị n'udo ị ga-enwe ike ji ije nwụ ma anyị ga-ejekwa na anieke anieke na udo nwa na ofu ofu achụwe ya bụ ihe dị asị mala na idumu nị a si bido ọnwa wa kpọọ udo na ofu ọfọ jiwe mana we anụtarị nnụtarị ọwa anụtarị abụla n'ime idumu ise mgba n'ime udo mana n'ime ewe na ndị anyị eke ya bụ na ihe anyị eke ga-enwe ike nụọ oyi udo oyi udo ga-enwe ike nụọ anyị eke ọ bụ na enwe na enwe onye kwa si chi ya wọchara daalụ na chukwu ya gọzie unu biko nyeni m aka nyeni na ya aka nyeni ụmụ ụmụ ụmụ anyị aka onye chiri bi tọsị ajene mfe ihe ndị na-ewepụcha ga-adị ụmụ ya ekirie si ebe ọ nọ gbazie onwe ya si ebe ọ nọ dụ onwe ya ọdụ si ebe ọ marị ebe o si debuli ma ọ bụrụ emesịa n'isi ọ bụrụ obodo oyibo ka ị nọ ka ọ bụrụ ị nọ naijiria mana ya ga-abịa nọ ọ dị na njọ o amara ihe mere iji wafue iji dị iche ilu nọ bụ amara ihe o mere n'ụlọ iji si ya ma bịa ka ọ bụ na ya dịka nwa ọnụ riri ego iche inwe ka ọ bụ na iwe ụlọ kpasu iwe ya gbawa iwe na ka ọ dị na na ọ dị mkpa n'ofu mbọsị ụmụ ya bụ asị wee marịta ebe o si buli aka ihe nwoke eri mbụ ọ bụ ya dị eso ihe anyị na-eme eme ọ bụ ya dị ka abụ n'ofu n'ime ndị ezipụ ihe n'ime ekwu ọ bụ ya dị ka abụ n'ofu n'ime ndị atụ ọnụ n'ime site taata bido site taata bido ya aka iji wee gosi na onye na-eri anyị na-ekwu doo n'anya ka ọ bụ ime naanị ọ bụ na ihe a na-ekwu bụ okwu ala ka okwu ọ bụzikwa na ihe a na-ekwu sọ yị tụọ ọnụ n'ime ọ bụzikwa na ụfọdụ ihe ndị m kwu agana gwa m be ndị ndị nọ na-ekwuche ka a kụzi ya bụ okwu ekwubekwa ya bụ okwu na m kwu karịzi anọ ekwubibi eme daalụnụ mbọsị ọzọ a ga-ebido ebe a kwụsị ekwube m idumu ndị ọ bụ na echi anya ya agwa nke ibe ka o si kpaa dịka ọka maka ụfọdụ mmiri esi kpaa o nwere idumu ndị ọ bụ na ofu ọfọ jiwe mana we anụtarị nwe ndị ọ bụ na ofu ọfọ jiwe mana adị wa anụtarị ama atọpụ n'ụwa niile dị gbaa nye ezinụlọ ndị niile wee chukwu ya gọzie unu ka unu si eso m nwata ka m bụ mana unu emele m bụrụ okenye chukwu ya gọ-